kanụ nka anyị bụ ndị ya soro na obodo New York otu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo anyị abịakwala ọzọ iwetara anyị ihe ndị ahụ dị mkpa ma dakwa ọchịchị banyere asụsụ anyị bụ ndị Igbo na omenala anyị bụ ndị Igbo n'oge gara aga anyị kwuturu okwu ihe ọ pụtara bụ alụmdi na nwunye dịka o si adị anyị abịakwala ọzọ anyị nwere adamazi uju maọdụ Ndị be anyị ndewo nụ bịanụ soro anyị o ekene ndewo anyị nwekwara ada ijeọma ohuabụnwa Ndị be anyị unu abịala ee ndewo anyị abịala n'ụbọchị taa mụ onwe m bụkwanụ ọbụmneke egbujọ dịka aha m si dị ee, eche m na akwụsịla m ịza aha ahụ m kwụsịkwa ịza ya aga m eme ka unu mara ma dịka ọ dị taa aga m na-aza ya asị m ya makwara okeke mma mara okeafọ mma chetakwa anyị agaghị echefu mgbafọ na mgbankwọ maka na ọ bụ emenyere nwa ogwugwu emenyere nwa anọsike mana ịhụrụ danne dị anọ n'ụ- danne dị anọ n'ụlọ a ga-emekwara ya nke ya maka na nti taa nti ata ọ na-ewe nti iwe ndewonụ Um, kedu ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa ah, nwaada ijeọma rụtụrụ anyị aka anyị ka nọkwa na ihe gbasara alụmdi na nwunye n'ala Igbo mana nke taa anyị bịara ka anyị mara na enwere ihe ọ ga-abụ e mee n'ala Igbo a sị na nwoke a na nwaanyị a abụrụla di na nwunye ma um, ajụjụ ahụ kwụ ogologo ka osisi ọjị ee adamazị ka ihe ị chere banyere okwu a
ihe bụ okwu ziri ezi ajụjụ ahụ ziri ezi maka na ọ bụrụ na o nweghị emume dị agha adị a kpọzie ya na nwaanyị gbasoro ya, anaghị eme ya e nwere emume ụlọ wee mee nwoke na nwaanyị wee nata ngọzi o nwere ndị nwe ụmụazị ndị nwe ụmụazị wee natakwa na ebube dị na ịhanye nwa ha ka anụ di na nwunye e nwere emume dị ọtụtụ nke unu ga-ege ntị ama m na maazị ọbụmneke ga-akọwakwa ada anyị ijeọma ga-akọwa eziokwu eziokwu e nwere emume a na-ebido n'ala Igbo ebidogodu asị ka eje mgbe a ga-ajụcha ajụjụ akaa ụbọchị e nwere nke a ga-ebu ụzọ wee kwụọ ụgwọ isi nwaanyị o nwere ọtụtụ otu esi eme ya na mgbe gboo enweghị ihe a na-akpọ ịgba nkwụ mgbe gboo gboo mana ugbu a a na-eme ihe dị igbo mkpa bụ na a kwụrụ ụgwọ n'isi nwaanyị
ebe a ka i were nkume kụọ n'isi ntu mana o nwere ihe o nwere ihe ọzọ Mm. o nwere ụmụ kịrịkịrị ihe a na-emegasị tupu akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị mhm. ịma na nwoke fụ nwaanyị ọ dị ya mma o jeenụ wee jụọ ese a na-akpọ ya ịgba njụ agbachazie njụ ọ bụrụ na ha dị onwe ha mma ke mbụ ọ dịkwa nne na nna mụrụ nke nwoke na ndị mụrụ nke nwaanyị mma nwaanyị wee jee ije di abalị anọ wee jee nyoo ụlọ o mere eme o jezie inyo ụlọ oge enyo ụlọ ya Aha. ha dịzie onwe ha mma ekwekọrịta anakwa agba aka eje inyo ụlọ ọ dịzie nya mmanya nkwụ eji anụ nwaanyị ọ gbanye asị ya gbanyekwa ọzọ Ha dị mkpa. ọ gbanyezie ọzọ ịma na nwaanyị ekwerena asịzie ndị be nke nwoke bịaba nke na dị njikere mgbe ọbụla ọ fụ ha n'onye ahụ ọ sị na onye nke ya

maka na ihe ndị a bụ usoro ihe ndị a na-eme maka na ọ- ọwụụ nwata nwaanyị pụta otu echi ya alakpuo n'ime ụlọ were nnukwu akpa akpa a na-ejikwa na-aga ọ na-eru nke a na-akpọ kedu ihe a na-akpọ ya akpa Ghana must go ọ na-eru ya a- a ga-ewere obere eh, akpa wakịrị wakịrị ntakịrị tinye akwa tinye akwa tinye akwa tinye akwa gbakwuru nwoke ọwụ otu a na-esi eme ya omenala Igbo ka ọ bụ na nwoke hụ nwaanyị n'ụzọ ka ọ na-aga ya adị ya mma ya agakwuru nna ya papa ọ dịla m mkpa na m ga-alụ nwaanyị ma ọ bụkwa na nna ya asị ya nna ọ bụkwa n'otu nwa anyị nwere ama anyị agaghịkwanụ echi ọ dị mkpa ka ị gaa lụta nwaanyị ngwa ya sị o nwere onye ọ hụrụ a gaa mee ajụjụ jụọ mgbe ụfọdụ a na-ajụ ka a mara ma ah, ụfọdụ ah, ma isi mgbaka ọ nọ na ezinụlọ a ma Ajụjụ ihe dị ndị mkpa. ọzọ ya na ya so isi mgbaka Mhm, oshi ike aha, oshi mhm.

Eledị ihe a ndị bekee na-akpọ ya ah, ọkwa Dowry. da- dawari. Da- dawari. Ah, ah, Ndị bekee na-akpọ ya dawari. Ah, Anyị bụ ndị Igbo m chọọ ịsụ bekee m asụọ ya dịka onye Igbo. Ehe. Ọ wụ asụsụ a natara anata, ọ bụghị asụsụ ala anyị. Anyị mere. ya mere ndị bekee na-akpọ ya gịnị dawari Aha, o wee bụrụ ya ọ bụrụ na akwụọ ụgwọ isi ahụ maka na ọtụtụ ndị mmadụ dịka ọkwa mba na-achị n'olu n'olu e nwere ebe a ga-abanye ụgwọ isi nwaanyị ahụ a ga-akwụ anaghị eji ọnụ ekwu ya eweta mkpịsị azịza ole na ole ejide ya otu a agụpụta gụpụta gụpụta gụpụta gụpụta edesa ndị nke nwoke ha achịrị ya lee ya anya lee ya anya lee ya anya gụpụ gụpụ gụpụ gụpụ gụpụ desa n'otu akụkụ were nke a desa

ụzọ eji alụta nwaanyị bụ ụzọ mmiri ọ wụghị ụzọ nkụ ọ naghị echi echi Aha, maka na ụzọ nkụ na-echi echi ụzọ mmiri anaghị echi echi ọkwa ihe mere ndị Igbo ji sị na ụzọ anaghị emechi na o mechie mmiri awaa ya ụzọ mechie mmiri bịa ọ waara onwe ya ụzọ na-aga o wee bụrụ ya ya mere ndị be anyị

agaghị emenụ mmemme o nwere otu nwaanyị ya esi mee omume ajụọ sị akwụkwara ụgwọ isi ya Mhm. ma ọ bụ ajụkwa nke ọzọ sị alụrụ ya alụ ka esi alụ nwaanyị ka esi alụ nwaanyị.
o wee bụrụ ya maka ama na ihe ama ihe dị n'ime ịkwụ ụgwọ nwaanyị ọ wụghị sọsọ ịkwụ ụgwọ ahụ asị gị akwụkwara ụgwọ isi okwu ahụ o nwere ihe Ọ bụ- ọ dị n'ime ya omimi maka na tupu akwụọ ụgwọ isi eji ajụ ajụjụ Aha. omume ihe niile Mm. ya wụ ị pụta nụ ka asị akwụkwara ụgwọ isi nwaanyị ya wụ okwu dị ọkụ ọkụ o nwere ihe ya wụ dị n'ime okwu ahụ O nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ Mhm. ihe dị na alụmdi na nwunye Mm. o nwere uru
uru dị na alụmdi kedu ihe kpatara eji alụ di na nwunye ọ dị mma um, ọ bụrụ na anyị elee anya dịka Chukwu Okike si debe ya mgbe ndị dere akụkọ okike ụwa dere n'akụkọ Baịbụl akpọrọ Jenesis isi nke abụọ anyị lee ya anya ọ malitere na gboo dịka kwuru na mbụ na ihe onyonyo nke mbụ na ọ bụ Chineke sị na ọ dịghị mma na nwoke ga-eme gịnị ga-anọ nwa naanị ya nke mbụ o nyere nwaanyị ahụ ka ọ bụrụ onye inye aka onye ga na-ekpo ya ahụ ọkụ onye ya na ya ga na-akparịta nkata onye ya na ya ga na-ekwurịta okwu onye wụ ee nwoke a baa n'ime ọhịa sụcha ọhịa rụcha ọnya gbutekwanụ nchi na anụ ndị ọzọ ka ọ hụ onye ga-ahazi ya enwe ike rie ya ihe ndị a niile ị ma na em, nsogbu akpara nkata ya a sị na egboola nsogbu ahụ ọkara ọ bụrụ na nwoke lọta ya wụ na enwere ihe kpagburu ya n'ụlọ ọrụ ya na nwunye ya akpa nkata ahụ obi ehe ya aha nke ahụ wee bụrụ ya o socha n'ihe eji hiwe ya bụ alụmdi na nwunye dịka ah, Geisler Norman Geisler si kwuo na o me- o- ọ gụnyekwara oke mmekọrịta nwoke na nwaanyị nke bụ na mmekọrịta nwoke na nwaanyị iji nye ndị mmadụ ahụ dị mma ezumike sokwa na ihe eji hiwe alụmdi na nwunye mana isi sekpụ ntị bụ ọmụmụ ọmụmụ ahụ ndị Igbo na-ahụta ya dịka ihe mbụ eji hiwe alụmdi na nwunye maka na akwụkwọ nsọ sị nụ ee mụọ ọmụmụ baanụ gịnị ụba jupụta n'ụwa O nwere ekele. Okwu i kwuru bugara m n'echiche ekele ndị Igbo. Mhm. Onye Igbo, ọ- ọ bụ na o kwuo Igbo kwe, Igbo kwe Igbo kwe ọ sị ndị Igbo mụọnụ Aha!
mụọnụ Mhm. O wee bụrụ ya. So, ya mere alụmdi na nwunye ahụ ehiwere ya maka mmekọrịta ịdị n'otu inwe onye gị na ya ga na-akpa nkata inwe onye gị na ya ga na-anọkọ n'ikpeazụ ọmụmụ wee bịa mana dịka anyị ga na-aga n'iru anyị nwere ike na-ahụta na alụọ di na nwunye ma ọmụmụ adịghị ya dịka enwezi ihe ọzọ eji maka ya alụ di na nwunye itinye na akwụkwọ nsọ na mgbe gboo otu ihe Chineke tinyekwara ha wụ chịkọọnụ ụwa ọnụ chịanụ chịanụ ụwa o kere
ọ dị mma Ah, ihe ndị a niile bụ ihe eji hiwe ya bụ alụmdi na nwunye mana ajụjụ ọzọ batara m n'uche bụ kedu ndị ọ dịrị ịlụ di na nwunye a maka na ụbọchị taa dịka ọ dị n'ala Igbo dịka ọ dị n'ala Igbo
ọ kwa ya o nwekwa ndị na-ege anyị ndị anyị butere ibute tụlee ya kesaa ya jụọ ajụjụ tinyekwara anyị ọnụ n'okwu ikpeazụ a ndị ọ dịrị ịnụ di na nwunye n'ala Igbo ọ bụ nwoke na nwoke ọ bụ nwaanyị na nwaanyị ka ọ bụ nwoke na nwaanyị Ọ dị mma. anyị ga-ekwu ya na mgbe ọzọ anyị bata ndị be anyị unu ahụna ka o si gaa ọ wụrụ otu enyi m nwoke ya sị ị hụna ka esi gbuo onye ibi mma gị hụkwanụ otu o si sie ya wee bụrụ ya ụfọ ji fọ ụfọ ala fọ ụbọchị nta anyị achụrụwanụ na owere nchi agbanyeghị na nchi anọ na obodo New York Amerịka mana echi apụtara ebe nchi nọ anyị achọọ ya bụ nchi ma nwude ya bụ nchi weta ya n'obodo Amerịka nke ahụ nka chetakwanụ onye hụrụ ụzọ ọma gosi nwanne ya onye anwụna ibe ya efuna o ji ngaji eri chetakwa ndị ji aka maka na onye nwanne ya na-ata ahụhụ ya na-erite afọ ihe ọma emere ya o site adịrị anyị mma